Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Ma- mu- mayankhula ndimakumvani mmati mmati bwa anankhumwa atayambisa chipani nkhani imene mwaimva Eh, ndaimva yoti ayambisa chipani oho inu ngati anthu- ngati munthu wovota eh, nkhani imene mwayilandira motani nkhani imene tayira sitinayilandire bwinobwino poti ayambisa mu nthawi yokuthaitha Oho.
Eh, komanso sitiku- sikuti ife tingavotere ayi Oho.
Mm. Simuwavotera chifukwa chani? pa zifukwa zokwanira Mhm. chifukwa chonena kuti waja anali a dpp chimene anachokera ku dpp kuyambisa chipani chawo zimenezo akuziziwa okha zimene angafune kuchita koma ife sikuti tingavotere a nankhumwa ayi
mukuyembekezera zotani chipani chimenechi tikuyembekeza kuluza kuti chiluza basi oho eh, sichikuwinanso ayi zedi eh, kwambiri tathokozatu mama paja zina lija dzina langa Ehe. Regina Jia tathokoza mama Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana mmayankhula umene mati bwana

koma zoti ayambisa chipani chawo tazimva komano ife nzodino palibe chomwe ndingapange nazo poti akulu aja ndi adyera basi Dyera lake ndiononga lachokera pati kuona. eh, anaononga amafuna aononge chipani cha dpp komano zotsatira zake ndi zero basi ndipo sangawinenso Inu umboni muli nawo kuti amafuna kuononga chipani. eh, kwambiri Ndi umboni wanji? ah umboni wambirimbiri zochitika manyuzi malediyo timamva zonsezi ndipo timazigwirisa ntchito ngati ine mmalawi Ndiye chipani cha chifu achi- chayambika.

ganizo limeneli loti ayambisa chipani nkhani imene mwayilandira motani inu ngati anthu ovota
ayayi sindimavota Oh, simumavota Mm. bwanji Ah, basi palili Oho. napakisa musamavote kulenga imene tizokhalira oho tathokoza bwana zikomo ma ma- ma- ma mayankhula nthawi mwati mwati mwati nthawi Tab- ta- tabwerani kuno atsogoleri mwati mwati bwanji pa Mmayankhula ma?
Eh, mmayankhula. Mmati bwanji? Mati wayambisa chipani chake nthawi yokuthaitha komanso sitikufuna pa zimene zachitika m'dziko muno. Kukhala iye pa udindo ndi azinzake koma zimene zachitika si zimene timayembekeza kuti angachita nankhumwa.
Pachitika zotani? Pachitika zambiri zosemphana ndi azinzake chewa. Kungosemphana ndi azinzake chewa kukhala kuja nankhumwa. Chipani chake palibe kuwinanso. Siyidwanso mbuyo. sizitheka theka zedi zedi zoona sizitheka mbamba Eh, ah. sawina sawina tathokozatu ma Ndithu. siko pambana akondwani nankhumwa amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha dpp mchigawo chakumwera pakadali pano ayambisa chipani chawo chomwe akuchitcha kuti peoples development democratic party pdp ndili mu mzinda wa blantyre ndifuna ndimve maganizo a mzika za dziko lino makamaka anthu amene amavota kuti ganizo la Nankhumwa loyambitsa chipani aliona mo- alilandira motani ngati mzika maganizo awo ndi otani muli bwanji bwana Tili bwino kaya tili bwino paja dzina liti James Ojes. Anku- anankhumwa loyambitsa chipani ganizo limeneli mwaliona motani Ayi ifeyo talilandira. Chifukwa poti iwowo ni nzika ya Malawi so akuyenera kupanga zinthu ngati zimenezo. Koma ngati kwa ine amene ndili nzika ya Malawi ndikuona kuti sizinayende bwino chifukwa choti iwowo angofuna kuti atibalalise kuti ife tikhale ngati talowera uku talowera uku pamene iwowo tikudziwa kale kuti ndi a dpp sangapitenso kwina kulikonse olo n- masiku ammbuyo tamva kale kuti anapita kukaonana ndi achikulire kusonyeza kuti anthu aja ali limodzi koma angofuna atibalalise achikulire ake ndani a Peter Mutharika oho Tathokoza tu bwana. Msachoke muma wa kukhosi. Mwina sinafunse komabe mukadakonda mudayankhula. Ayi ayi ine nangokulandira ndakulandirani bwino khalani omasuka kuno ku Machinjiri. Tathokoza bwana.
Zikomo Zikomo kwambiri.
kwambiri.
Bwana, muli bwanji? Muli bwanji bwana? Tili bwino kaya inu bwana.
Tili bwino.
Eh, Nkhani imene ya a Nankhumwa yoyambitsa chipani mwayilandira motani.
ife tayilandira nkhaniyo chifukwa chona kuti tangomva kuti wapanga chipani chawo eh? koma sitikudziwa kuti chapangitsa kuti wapate kuti a- a- aganyukire kuti apange chipani chawo chapangika ndi chani
yapa cha ana- chipani cha dpp anachoka kuti anachita kuwachotsa ife tikuwalandira basi zomwe ziti- zomwe atalenge mulenge mulengeyo kuti no zatsatire zomwe zomwe titatsata tathokoza bwana

ifeyo ah, chabwino kutsogolo kuti tizatsatira tili kumbuyo kwawo ndithu pano sangawine bwana Ah, pano chifukwa kuti zinthu ziyakhanga tathu awa akukanganakangana kubwera mipingo yosiyanasiyana ndi ah, sizi- ah, sizingakhale kuti zinthu kuyenda bwino ah, tingodikirirabe kuti kutsogoloko azachita bwino ndathokoza tu bwana bwana muthawa muli bwanji bwana tili bwino paja dzina liti George bwana a Nankhumwa atayambitsa chipani inu ngati mzika komanso amene mumavota nkhani imene mwayilandira motani tayilandira bwino achita bwino kuti tione kusintha kwa dziko lino kuti titakhala kuti tawayika pampando atipangira zotani mukuyembekezera zotani kuchokera kwa a Nankhumwa tikuyembekezera chitukuko chabwino pajatu anationetsaponso nthawi zina fundo zawo zitatu ziwiri zomwe zili zabwino kwambiri zabwino ngati chani zimene anakuonetsani anatha kutikonzera misewu ngati ku- kumudzi kwawo kumwe amayimirira u MP chani Oho. zinaonetsabe kuti masomphenya alipo Oho. Eh. Tathokoza tu bwana. Zikomo zikomo. Zikomo. Bwana, muli bwana. Tili bwino. Zikomo. Business ya kabaza ikuyenda bwanji. Ah, pang'ono pang'ono bulo wanga. Eti. Malingananso zovuta sizimalephera pakatikati mwa njira. Oho. Sure. Zovuta nchani.
Ah, umaziwa kudandaula chaku kwa kwaje chani sizikuchita bwinobe. Mhm. Eh.
Ndetu a Nankhumwa. Mm. Eh, amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha dpp mchigawo cha kumwera ayambisa chipani chawo eh, chimene akuchitcha kuti pdp inu ngati mzika komanso anthu amene mumavota nkhani imene mwayilandira motani Ah, ife chokhala osangalala malingana ndi mmene zikukhaliranso zinthu pano pa Malawi pano sizikuchita bwino. Atabwera anthu ngati amene onse andizi mwina atosintha zinthu tiona kuti apanga motani.

a Nankhumwawo onsewo ndi amodzi kuli a Chilimanso ndi gulu lokhalokhalo kuli amene ali apurezidenti athu amene tili- akutipanga panowa ndi gulu lokhalokhalo a Chakwerawo onsewo ndi amodzi ndi anthu akungofuna kungotipusitsa ifeyo Umodzi wake umodzi wake ndi woti kunoko timakhala tikukangana kulimbirana nawo kuwavotera monga anthu oti atisogolere koma chonsecho akapita kumaloko ku parliamentiko amakakumana onse amakakhala akupanga zimodzi khanga kuti ifeyo ife udzu izozo ndi njovu amatiiwala amatiiwala pachitike motani pamene? pamenepatu eh sindiziwa kuti tipanga khuzidwe bwanji ife zinthu zake ndi zovuta ifeyo ndife ongoziwa kuwavotera kuwakhazika pa mpandopo koma pamero wake onsewa ndi oti amatiiwala basi palibe amene samakumbuka palibe njira yoti tingachite inu munthu wamkulu kuti mutithandizire kholo lathu kuti mwina atsogoleri athu pena pake akamva asinthe iye amene wali mwina ngati angamve kusintha kwake eh tavotera koma akapanga zopusa tizangotenga basi ndodo kuwakwapula Muzakwapula. eh tizakwapula Zedi.
live live Mbamba. mbambadi mtheradi ine Tathokoza bwana.
Mtheradi. Ati azakwapula ndithu azisogoleri amenewa. Eh. Ngati sazachita zimene akufuna iwowa ngati anthu ovota. Muli bwanji bwana? tili bwino kani muli bwanji Ndili bwino. Paja dzina lija.
ine ndi Stan Major. Oho. Mm.
Bwana a Nankhumwa ah, anayambisa chipani chawo. Nkhani imene mwayilandira motani ngati inu anthu ovota komanso mzika ya dziko lino. Ife nkhani imeneyi tayilandira bwino chifukwa chonena kuti nanga si kunja kuno kuli democracy. Wina aliyense ali ndi ufulu woyambisa chipani chake mmene angapangire chifukwa ovota ndife anthu. Ndiye wina aliyense voti yake ili mu mtima basi. ndikuuzani bwana wanga muti chaka cha mawa muwaponyera voti amene atakhala kuti mwina mwake ali ndi zoyenereza zokuti no akuyenera kuponyeredwa voti nde tizaponyera komano nanga si zinali zokuti no ndi mmene likuyendera dzikoli zikanakhala bwino akanakhala kuti mwina mwake a Nankhumwawa asapupulume kuyambisa ngati mwina chipani chawocho akanamvana ndi abwanawa monga ngati a Peter Mutharikawa Atakhala kuti mwina mwake anamvana nawo zikanakhala zinthu zabwino kwambiri. Koma apapa apa khala ngati no kuchepesa chifukwa awa azatengaso mwina mavoti ena awaso azatenga mavoti ena nde chosatira chake pasogolo ndikudzatha kudzaona kuti mwina mwake awo amene akuti amuna atha kuzapitiriza chifukwa cha mavoti ati kanga akhala ngati awa agawana chifukwa a Nankhumwa ngakhale ayambisa chonchi enaso omwe anachoka ku dpp konko apita kuti asatira Nankhumwa zimenezi zili zosokoneza basi mukuyembekezera zotani kuchokera ku chipani chimenechi Ah, ineyo zimene ndikuyembekezera sindikuyembekezera zinthu zabwino ku chipani chimenecho chifukwa chonena angofuna mwina make angotizunguza basi atisokoneze mitu anthu amene tili ovota tathokoza bwana shuwa ati bwana kwambiri bwana muli bwanji Tili bwino kaya inu tili bwino paja zina lichi Chikumbutso Kadzuwa. Bwana a Nankhumwa eh, amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mm. mchigawo cha kumwera kuno yeah. atachosa mchipani chimenechi aganiza zoyambisa chipani chawo inu ngati anthu ovota ganizo limene mwaliona motani?
Uh, ganizo limene ndikuona kuti a Nankhumwa sanaganize bwino ayi a Nankhumwa choyambirira amayenera akakumane ndi bwana aja akambirane nawo kuti aone kuti bwana ake bwana Peter Mutharika Oho. eh, kuti kodi ngati munthu umalakwa kuti mwina akambirane kuti mwina make ngati pali kupepesa apepese na Peter ndokumva akhoza kuwakhululukira koma chiganizo chomwe apangachi sanapange chiganizo chabwino choyambisa chipani chawo chimenechi chiwapasa mphamvu a zipani zina kuti apeze dangaso lolamulira kachikena mukuyembekezera zotani ku chipani chimenechi chipani chimene chili nchamphamvu ndikuyembekeza kuti chimayeneranso chilowe mboma Oho. eh, ya chipani koma- ayambisa Nankhumwa Ichi chipani cha DPP champhamvu koma chipani chomwe ayambisa Nankhumwachi choti ah, sikuti chinga ndi tsogolo kwambiri yayi Oho. chilibe tsogolo nalilonse chimene chikulimbisani mtima kuti chilibe tsogolo nchani chomwe chikundilimbisa mtima kwambiri nchoona zonena kuti masapota ambiri a dpp timapita chifukwa cha imatenga mpando chifukwa cha wa- chi- kuchokera kale imatenga mpando chifukwa chonena kunena kuti icho chija ndi chipani chachikulu kuchokera kale ndiyo ngakhale ayambisa chipani sikuti masapota a dpp anganyamukenso kupita ukalowa chipani cha a Nankhumwa ayi chifukwa choti a Nankhumwa anali mchipani cha dpp sizingatheke koma anthu amasatira kala ya dpp ya blue ndimene amasatira iwo nde sikuti angamsatire chifukwa choti a Nankhumwa anali ku dpp nde timusatire ndizovutirapo Tathokoza bwana.
zikomo kwambiri Zikomo kwambiri. Sure.
Bwana, bwana muli bwanji? Muli bwanji bwana? Tiri bwino. Paja zina lichi?

ndipo amalawi ambiri three quarters Nsanje mpaka Chitipa icho anyadiraso kuti Kondwani Nankhumwa asasiyeso apitirize apa ndipo awina 2025 ali mboma akuwina akuwina chimene chikulimbitsani mtima nchani chipani changoyamba kumene okay chipani chichi zinangovuta nthawi ija fukwa amalawi ena akansana asaganiza mmene anapanga zinthuzi molakwika koma chiganizo ukalakwisa kamodzi umakhala kuti wazindikira pina chake ndipo apa afika kuti amayi tonse tikulira mavuto ambirimbiri ndipo ena sitingaite kwacho loko ena ali mboma boma lina tingoti boma linali achita kuziwaso kuti ah, tikuvutika kwambiri koma apa tifuna tibwerere mwakale muone zinthu apa chilichonse chakwereratu vuto ndi chani tisaganiza apapa tazindikira kuti tinapanga chiganizo cholakwika kuyenera Kondwani Nankhumwa akulowa mboma

Ah, ineyo ndingoyikirapo ndemanga sikuti ndayilandira yayi komano ndingoyankhulirapo chifukwa chakuti zandalezi takhala tikuzionapo kangapo kangapo anthu kutuluka mu chipanichi kuyambisa chipani chawo kutuluka mu chipanichi kuyambisa chipani chawo ndipo chikakhala kuti chipanicho chatenga mpando zomwe chimachita chipanichi sizimakhala zinthu zimene akulonjeza nde ifeyo poti timadziwa kale kuti chipanichi tikachivotera chimatipangira za phindu ndipo chipani chake ndi dpp indedi chipani chake kandi cha dpp akayambisa chipani china cha zina lina koma ifeyo ngati tikufuna kuvota tikuzavotera dpp dr peter muthalika kuti atibwezeresere ifeyo zinthu zimene zinalembedwa kale m'masomphenya mpaka 2063 kuti
abwezeretse
ndipo ndikukhulupirira akautenga mpando zinthu ngati mafiwelo zizasika mwina mitengo chimanga chizapezeka fetereza amakhala nayo kwanira amalawi timalandira makuponi timalandira koma boma ili likupanga zinthu mwasankho likupereka zinthu koma momanyenya apo ndi apo mongofuna kutchinjiriza kuti likuthandiza pofuna kupanga chitukuko munthu sungamagawe ndalama bola kugawa chakudya chimene kapena kugula chakudya kapena kugula zinthu zimenezi zomwe zikukwera mtengo pafupi pafupi osati kutenga ndalama ndikumagawira uku kapena kuwapang- kuwayitanira anthu kampeni kumakapasa ndalama ife zimenezizo sitikufuna ife tikufuna president amene adzatipasa chitukuko chokwanira komanso zinthu zokwanira ngati dr peter muthalika tathokozatu bwana zikomo zikomo kwambiri Bwana muli bwanji. Tili bwino. Paja dzina ndani? Victor Adamu.
Oho. A Nankhumwatu ayambisa chipani chawo chimene akuchitcha kuti PDP. Mm. Inu ngati mzika ya dziko lino komanso munthu wovota nkhani imeneyi mwayilandira motani? Mwayiona motani? Nkhani imeneyo ndayilandira chifukwa choti ndaonapo ubwino wawo pa chitukuko chimene apanga mbuyomu. Chitukuko chawo ndi cha misewu ndi kugawa kugawa zimanga chani chani anankhumwa eh, chimene ndimachiona mbuyomu oho eh, sindikudziwa kuti panopa akupanga chani chifukwa choti angoti zi oho eh, pamene zimene amatilonjeza zina ndi zina sakukwanirisa koma pa- pa chitukuko chimene ndachiona ine chimenecho oho Nde mukuyembekezera zotani ku chipani chimenechi
kuyembekeza ndongochifunira mafuno abwino kuti chiwinenso pampando oho ndathokozatu bwana ndi mmene tamalizira kucheza ndi mzika za dziko lino kuperekapo maganizo awo pa ganizo la kondwani nankhumwa kuyambitsa chipani chawo akondwani nankhumwa mbuyomu anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha dpp mpungwepungwe umene unali ku chipani kumeneko zinapangitsa kuti anankhumwa achosedwe ku chipani imenechi masiku awiri angapo a- apitawo atulutsa chikalata kunena kuti iye ayi- ayambisa chipani chawo ndiye timamva maganizo a anthu a mdziko nzika za dziko lino maganizo awo ngati anthu ovota komanso amene ndi nzika za dziko lino ine ndi thokozani chiwaya wa hanifa tv